mana asụteti nke a na-eti na ọtụtụ na ọ na-enwe mmụọ mmụọ na ihe esi ka ị ga-egosi ụwa na mmụọ mere ihe ọzọ na-ekwe n'ọnụ ọnwụ na-egosi ya dịka ọ bụ na ya na-ekwe nwa esi na ọ bụ onye onye bụla mmụọ tupu ihe ọ pụtara mmụọ mere ihe mmụọ mere ife mgbe moto sịka wetara mmụọ ehi weta ehu ihu si ya na ọkụ si ya na egogo ndị si ya hmm? na ahịa fe onye mmụọ mere ihe mụọ ya nwa mụọ ya adụgbugara na December 10 last year hmm?

na-arụrị ọrụ na-emere izu na chidi mmadụ na ndụ ya ọ sịkwara ya ga-ebute moto ya ga-ebutere m moto mana ọ na-afịa m wara ọdụ ọdụzie na akpọsị na ya wetara m iphone and moto ya ga-ebute ya na febụwarị maka egburu mmụọ ehi na ihe akwụkwọ n'obodo na ihe igboro agba

ihe niile abụghị ọgwụ onye a m mere ife agwọrọ m ya ọgwụ agwọrọ m ya ọgwụ aja ka a chụrụ ya ọ ba mmụọ ore mmụọ na-arụrụ ya ọrụ maka ndị nwere ike na-agwọ ọgwụ na-eme were ka ife gaziere mme mana mmụọ isi na-enye nsogbu mme mana nwanna dị mma mana nwere ife na-egbochi ụzọ mana ịba mmụọ o nwere ife ị ga na-emekarịsị ife ma bụ ị kwụba aka gị ọtọ mmụọ ya ga na-agbara gị ọgụ mmụọ ya ga na-eburu gị ụzọ ya ga na-ebere gị azụ ya ga na-achụ gị ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ n'ife ị na-eme abụrọ m onye ọgwụ ọ dị ka eyi nke mbụ mgbe gburu egbu ndị na-abụta ihe bụ abụrọ mụsịrị ndị na-agwọrọ ọgwụ ịba mmụọ nọrọ onwe gị ịma bụ ị mara chi wu ma ndị mmiri wu i mee ha n'ụzọ ife na-aba o nwerọzi ife ọzọ mana ọ bụ mmụọ na-arụ ezigbo ọrụ ọ bụ mmụọ na-arụ ezigbote ọrụ ka ọ bụrụ ị ba ya bụ mmụọ ị kwụba aka gị ọtọ emegidena mmadụ erina nke mmadụ maka ya bụ mmụọ na-asọ onye na-emegide mmadụ maka ị nwere ike bịa ọ bụrụ na-emegide mmadụ ịbacha ya bụ mmụọ ife ahịa agara agụ mgba m kwụba aka gị ọtọ kwụba aka gị ọtọ erina nke mmadụ gị na mmadụ ibe emekọ biznes ego were nke gụ nye onye ahụ nke ya ọ ya bụ mmụọ ihe ọbụla bụ ife ị na-eme ya bụ mmụọ ya kwudoro gụ ọ na-agazi a sị m ya bụ ụbọchị taata aja a ga-achụ n'ụbọchị taata ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma maka na nwa obere oge kịta na nwa obere oge na o rute nso kịta na then ewere ife eji ememe mmụọ ebido ya bụ mmụọ ozugbo ozugbo bido ihe ịchụ ya bụ aja and ya bụ aja ka a na-achụ ya a ma aga ụfọdụ na isi n'ọrụ m niile ihe ọma mere nwoke ga-emere nwaanyị ee ọganiru ya adịrị nwoke ọganiru ya adịrị nwaanyị ngwa eji eke o ji efu na ihe a kwuru na ahọ ọfụụ anyị nọ ihe a ọ ga-abụrụ anyị ife ọ ga-abụrụ anyị ihe nnukwu ife ndị ya arụghị ụlọ ga-arụta ụlọ ndị ya arụghị moto ga-enwe moto nwanne ka ị ndị gara ya ka ọ enweghị obi ya ga-enwe obi ihe ọbụla bụ ife anyị na-eme, ọ ga-agaziri ya. maka na ndị be anyị na-ata ezigbo afụfụ a na-ata ezigbo afụfụ mmadụ na-esi chọrọ ihe efu tutu ihe gbagide mbọ ma nwa isi mana ana m arịọ ogwugwu anyị nọ n'ihu ya n'ụbọchị taa mmụọ niile anyị achụrụ aja mmụọ niile anyị egburu ehi ya taa a sị m na ndị ọrụ na ahịa ahịa fụrụ anyị n'ụbọchị taa amaka ji emere onye ọbụla Eh, amaka ji eme nwoke ọ ji emere nwaanyị anyị na-anụ ụbọchị na-anụ ịnakwa anyị ji afụkwa ee onye isi ndị ọdịnala ọkịja ọ nọkwa ebe a mgbe ime okpu ọkụ ha n'isi eke kere ụwa chukwu eze dibịa ọ ga-adị